ndị nne na nna ọ bụghị iwu bụ na ụmụ unu ga-azarịrị aha bekee ọ bụghị iwu amaghị m onye na-akụziri anyị ihe dị otu a onye nụkwala nwaanyị anụọ di mụta nwa nwa nke mbụ ebu ụzọ bagodi ya junior achọba Collins a ga-aba ya Achọba Nelson abịa n'ala Igbo anyị nwere ọtụtụ ọmalịcha aha ị ga-enye nwa gị nwoke ma ọ kwanụ nwa gị nwaanyị hapụchanụ ụmụ ihe Linda anụnwa Sandra na ndị otu ya ee nke ọzọ asị gị Clinton ọ bụghị iwu ụfọdụ ga-asị ee na eme ee na a ga-enye nwa ha aha bekee nyekwa ya aha Igbo ehe na ọ kwesịrị inwe aha mbụ aha etiti na aha nna ọ sọrọ gị nsọ iji aha igbo mee aha mbụ were aha igbo mee aha etiti aha aha nna ya bụkwanụ aha igbo ee eh? ọ bụghị iwu ihe ọtụtụ n'ime unu na-eme bụ unu nyechazie aha igbo nwa nyekwa nke bekee unu ewere aha nke bekee ya zụba ya nke igbo ya aha igbo ya bụ sọnsọ na ezinụlọ unu ka a ma na onye a na-azakwa aha dị otu a ma a pụọ n'ezi a pụọ n'iro o nwedịghị o nwere onye ji aha igbo ya mara ya ihe ị ga na-anụ bụ Nelson Nelson n'ezi abatakwuo n'ime ụlọ Nelson Nelson a na-afịọ ọ dịkata dịkata tupu akpọkee ya aha igbo ọ dịkwanụ mma ụmụnne m anyị nwere ọmarịcha ọmarịcha ọmarịcha aha n'ala Igbo be anyị ee anyị nwere ọtụtụ ọmarịcha aha kama ị ga-akpọ ya Nelson nwanne m kpọọnụ ya Ikemefuna kama ị ga-akpọ Clinton chọbanụ ọmalịcha aha dịka obiechina ahamefuna obiọra chidimma iheadịgo a na-azị ya na afa igbo ka ọ bụ ezigbo ezigbo afa machara mma chikanyịma ọdịnakachi ọmarịcha ọmarịcha ọmarịcha aha dịcha n'ala igbo ọ dị ekwe unu na ekwutọs kwụsịkwanụ ihe a amaghị mgbe amaghị mgbe anyị ga-etigide mkpu a ruo o wee baba anyị n'isi nke na-akacha afụ m ụfụ n'arụ bụ a mụla ọ bụrụ nwoke ọ junior nwere ihe kwutere ya kụziere junior igbo ejo ngwa kụzikwaziere junior bekee nwa ya ọ ma nkwekwu gị nkụzi ihe ị na-akụziri junior bụ go and wee wee go and pp wee wee na pp ọ bekee ka ọ bụ junior ya eto bekee ama nkwe ya asụ igbo ama nkwe ya asụ a ga-anọ n'ala igbo mụọ junior n'ala igbo junior nọ n'ala igbo too junior amaghị asụ igbo ị marọ na ihere kwesịrị ị marọ na ihere kwesịrị ịna-eme gị nwa ị nọ n'ala Igbo tụọ ime ya nọ n'ala Igbo mụọ ya o kunite tonite ị sụrụ Igbo ọ na-ene gị mọọ uche gị wee bụrụ na na ị zụka junior kedu ọ na-ene gị mọọ junior how are you ọ sị ya fine uche gị a na-agwa gị na ị zụka ee nwa gị na-asụ bekee a kpọpụta ndị nwe bekee kịrịkịrị ụmụaka a mụrụ ọhụrụ bụ ndị bekee a kpọpụta ha kpọsa nwa gị ka ha sụba bekee nwa gị aga asụta ọnụ ya mana onye bekee asụtabago ọnụ ya maka na ọ asụsụ nna ya ka ọ na-asụ kụziere nwa gị igbo o jezie ụlọ akwụkwọ ya mụta bekee nsogbu adịghị mana mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ gbaa mbọ fụ na ị na-akụziri ya igbo ọ dịkwa oke mkpa ọ dịkwa oke mkpa